Subscribe to Mpungwepungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all. Secretary ku Ministry of Foreign Affairs ndipereke ulemu kwa Mr. Chamwaka amene muli a Secretary ku Ministry of Information komanso ndipereke ulemu kwa anzanga amene achoka ku chipani ndipereke ulemu kwa Honorable Sameer Suleman amene muli a National Organizing Secretary a chipani cha Democratic Progressive Party Ndipereke ulemu kwa mayi Mary Navicha amene muli a Director of Women ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipereke ulemu kwa mayi Linda Kunje amene muli a Secretary General a chipani cha Aford. Limba, lim, Linda Kunje, um, Limbe, amene muli a Secretary General a chipani cha Aford. Ndipo anagwira ntchito ndi a Linda Kunje. zikomo kwambiri ndiperekenso ulemu kwa honorable ralph joma amene muli a director of economic affairs ku chipani chathu cha dpp ndipereke ulemu kwa honorable mpokosa amene muli a vice president a chipani cha ndp mulandire ulemu wanu ndipereke ulemu kwa atola- atolankhani onse amene achokera ku nyumba zowulutsira mawu zosiyanasiyana moni nonse ine ndifuna ndithokoze nonse chifukwa chakubwera kwanu atolankhani ku msonkhano wathu, mkumano wathu umene takonza ifeyo azipani komanso mogwirizana ndi aboma. Ife titi azipani chifukwa kuti pakali panopa tikuyimira zipani zingapo zimene tinali mu mgwirizano tili mu mgwirizano pa chisankho chimene changotha kumenechi chimene tikubweretsa tsopano president wa nyuwani amene ali president number 7 wa, chipa- wa dziko la Malawi nde ameneyo ndi professor arthur peter mutharika ndiyeno monga momwe mukudziwira takhala tachokera kuchisankho tachokera kuchisankho chisankho chimene chisankho chopambana kwambiri chimene chinachitika pa 16 paja ndiyeno chisankho chimakhala ndi ndondomeko its a process imene tichoke pena tifike pena tichoke pena tifike pena ndiye pakali panopa chisankho chitachitika dziko la malawi litasankha atsogoleri ake amene tonse tikudziwa nda profesa arthur peter mutharika kuti akhale mtsogoleri namba 7 wa dziko la malawi komanso a vice president athu honorable uh, um, jane ansah amene akhale a vice president athu komanso tinasankha ma members of parliament osiyanasiyana mzi- mu ma, ma constituency onse 229 kuchoka ku chitipa mpaka ku nsanje tinasankhanso makhansala amene tili nawo maodi athu onse dziko la malawi ndiyeno ndondomeko yathu ya president ifika pakuti ngakhale a- a- bungwe la malawi electoral commission alengeza zotsatira kwinako alengeza ngati ku ma mp zathera pompo makhansalaso alengeza pompo pathu zithera pompo

palipo koma pa chisankho cha president a malawi electoral commission anzathu aja akalengeza zotsatira kumafunikabe mwambo wina otsatira kuti apresident athu aja akalumbire alumbire komanso timakhala ndi ndome- ndondomeko m'chizungu amati inauguration kapena kudzoza kuti adzozedwe kuti awo ndi a president a dziko la Malawi komanso ndi wamkulu woyang'anira asilikali a nkhondo ndiye zimenezozo zichitika pa 4 pakubwerapa imeneyi ikhalanso ngatinso stage ina yomalizano kuti timalizitse tikwangule pa nkhani ya chisankho cha apresident timayenera tikamalizire pamenepopo ndiyeno kukonzekera zimenezo kunakhazikitsidwa komiti imene ikuyang'anira program imeneyo ndondomeko imeneyo ya kudzozedwa kwa apresident komanso kulumbiritsidwa kwa president. Ndiye komiti imeneyo inakhazikitsidwa ndi anthu amene akuchokera ku boma, Malawi Government, komanso a oyimira zipani amene tikuyimirano atsogoleri athu a Prof. Arthur Peter Mutharika ku chipani cha dpp komanso sitinalekere pompo amene tili mu mgwirizano ngati a chipani cha Aford, chipani cha lefu komanso chipani cha ndp. Tinakhala limodzi ngati part of the committee yo yokonzekera chisangalalo chimenechi. Ndiye chisangalalo chimenechi monga mwamvera ndi choti tikonze kuti tionetsetse kunena kuti zonse ziyende bwino timayenera kugwirana ife a ku boma komanso ife a ku chipani kuti program ikhale yokomera wina aliyense. Ndiye kutsogolo kwanu kuno lero kuli a ku bomawo, ndafotokoza kale ma PS athu atatu ali pano komanso anthu amene tili mu committee amene tikuimira zipani zathu. Patsogolo pathupa tili ndi Hon Sameer Suleiman amene ali Chairperson wa Transport Committee, tili ndi bambo Ralph Jooma amene ali Chairperson wa Finance Committee komanso mayi um Mary Navicha amene ali Chairperson wa Accommodation and Food komanso ine ndemwe ndikuyang'anira uh Protocol Committee komanso tili ndi ma committee ena amene sitinathe kukhala nawo pano komano tili ndi a entertainment ah, tili nawo limodzi mayi mpokosa pamenepo komanso tili ndi makomiti ena ah, a media security imenenso ili pompano ndiyeno ndimafuna ndifotokoze kunena kuti leroli tikupatsani ndondomeko kuti takonzekera bwanji ngati komiti yanu ya inu Amalawi takonzekera bwanji kuti function yathu ikubwerayo kapena msonkhano wathu ukubwerawo loweruka lino udzakhale wokoma kuti chikondwerero chomwe tinali nacho chija kuyambira pamene tinaponya mavoti athu chifika pa pa indeinde bwanji tikafika pa chani pa folo pakubwera apa lowerukali ndiye tikuuzani takonzekera bwanji kuyambira ku- kuti tilandira alendo athu bwanji komanso zikondwerero zikhala zotani kuti mpaga- programu yonse idzakhale yolongosoka ndiye tikuuzani mmene takonzekerera ndiye ndapempha um, secretary to the treasury kapena ndingonena kuti mkulu woyang'ana chuma ku ku nduna wathu wa zachuma kuti atiuze kuti zinakhala bwanji, kuchoka pamenepo pabweranso kutanthauzira mu Chichewa, imeneyo ikhala ya mu Chizungu komano kubweranso mu Chichewa kuti tidziwe kuti aliyense, Mmalawi aliyense amve kuti kodi takonza zotani. Tikamaliza pamenepo tipereka mwayi kuti atolankhani mutha kufunsa mafunso ndiye monga ndafotokozera muja, akuluakulu amene akuyang'anira makomiti osiyanasiyana ali pompano akhalanso akuyankha mafunso aja. kuti tikhale okhutira kuti kufikadi lowerukali tikhaladi okondwa ngati mtundu wa Amalawi zikomo kwambiri nonse chifukwa chomvetsera panopa ndiwapemphe bambo um, njati kuti adzafotokozere mtundu wa Amalawi zikomo kwambiri

progress zokhudzana ndi kulumbiritsa komanso kudzoza ah, a president athu a namba 7 a dziko lino monga anenera kuti kudzakhala zinthu ziwiri kulumbiritsa komanso ndi kuwadzoza koma chachikulu kwambiri nchonena kuti iyi ndi nkhani yabwino kwambiri ndi chinthu cha mtengo wapatali nchifukwa chake Amalawi onse akupemphedwa kuti kusangalala uku nafenso titengeko mbali. Zambiri akamba kale Atcheya. Zikomo kwambiri. zikomo kwambiri uh, i think before uh, we hand uh, the microphone to other members of the panel kuti apangire afe share muna ndingofotokozapo kuti uh, this inauguration will be held under the theme the great return to proven leadership this is just to remind us all

to come and attend this celebration titero kuti panopa tipemphe a secretary aku foreign affairs kuti afotokozere mtundu wa malawi eh, alendo amene akubwera ndi enanso amene tikuganizira kuti abwera zikomo kwambiri over to you Ah, zikomo kwambiri tithokoze kwambiri acheya Honourable Matanga komanso a ST amene mukutitsogolera komanso amene mutipanga moderate ndizoona ndingoyikirapo ndemanga pa nkhani imene anafotokoza uh, secretary to treasury kunena kuti ku, tikukonzekera uh, tinayitana onse ma members a SADC um, kuti uh, kudzakhala mwambo umenewu Poyambirira tinawauza ndithu koyambirira kwenikweni kuti kudzakhala masankho ndipo masankho atachitika tinafotokozeranso ma members onse a Sadc. Powonjezera apopo monga mmene anafotokozera a ST kuti anatchulapo Sierra Leone komanso anatchulapo a Kenya, izi zikungosonyeza kunena kuti tinayitana mtsogoleri amene akutsogolera bungwe la Ecowas komanso mtsogoleri amene akutsogolera the East Africa Community. Ndiye ndondomeko yonse toto imene tinayitana atsogoleri onena kuti akhoza kubwera kudzakhala nawo ndi ife pa chisangalalo chimenechi anakwana 17. Pa 17 pamenepopo ena poyambirira pamene tinawauza onena kuti tidzakhala ndi mwambo umenewuwu anawonetsa wonena kuti tibwera koma panopa pamene ndikulankhula pano popeza ma confirmations akubwerapo ango ah, ma confirmations alipo okwana 4. Um, dziko la Botswana lanena kale kuti li- lifika kuno kudzakhala nawo pa ns- ah, chikondwerero chimenechi komanso dziko la Mozambique komanso dziko la Zambia komanso ah, dziko lija timalitchula kunena kuti Kingdom of Eswatini Pakadali pano maiko amene apanga confirm ndi amenewo. Mwina ndiime pamenepopo ndisanapitilize ngati pakhale mwina pofuna kuti explanation ichitike tikhoza kutero pa nthawi imeneyo. Thank you so much. zikomo kwambiri ah, akuluakulu onse maulemu onse akhale m'malo mwake Ah, ndimangofuna ndiakonze pang'ono a- amati maiko achita confirm ndi 4 atsogoleri amene akubwera achita confirm ndi 4 maiko ena awa kutheka atatumiza mwina ma vice president komanso mwina wayimirira kumbali ya ku transport tinene kuti zonse zikuyenda bwino uh, zonse zili mchimake uh, zikuoneka kuti anzathu uh, akuboma mwambo anawuyamba ndithu kukonzekera pakanthawi ngakhale panali kusintha kwina ndi kwina makamaka kumbali ya venue uh, koma zonse zagwirana tikugwira nawo limodzi tikukonza limodzi chimodzi chimene ndimafuna ndinene ndichonena kuti Tinalandira instructions kuchoka kwa Prof. Arthur Peter Mutharika amene anatiuza kuti tapitani mukhale nawo limodzi uh, ndikufuna kuti musachuluse zochitika makamaka kuntha- ku nkhani yo- ya ndalama dziko lathu tikulira kale tasi ta, ta, dziko latisiyira pa moto tapitani mukaone kuti pamene mungathe kupanga save ndalama ya misonkho mukayesese kuti function ikhale yabwino koma ikhalenso yo- yo- yo- yoti tisaonongepo chuma kwambiri ndi zimene tikusatira panopa kuti tionesese kuti zitheke zonse muno bwino mwambo onse ukhale wabwino koma kuononga kwathu kwa ndalama kukhalenso kuwaganizira a Malawi. Izi nzimene tikupanga mma committee onse. I think zinazo anena okha ma chair. Koma kumbali ya transport, a Malawi ndithu konzekani kuti Saturday tikhala ndi mwambo okoma ndithu pa Chichiri stadium. Ine ndilekeze kaye pompo ndiwapasenso mwayi anzangawa kuti nawo anenepo mawu amodzi kapena awiri. zikomo kwambiri ulemu inu a chair a chairperson honorable dr jean matanga komanso Panel yonse mulandire ulemu chifukwa cha nthawi sinditchula mmodzi mmodzi. Nyumba yonse atolankhani, akuluakulu onse muli muno mulandire ulemu. Ah, inenso monga anena kale ah, amene akutitsogolera kuti ndi amene ndikutsogolera komiti ya food and accommodation. Ndimafuna nditsimikizire mtundu wa Malawi kunena kuti Ah, tikugwira ntchitoyi mosatopa usiku ndi usana kuonetsetsa kuti china chilichonse chikhale m'chimake mlendo akamabwera pa khomo chinthu choyambirira chimene amafuna ndi chakudya komanso malo ogona tikatero timati tamulandira bwino mlendo ndikutsimikizireni amalawi kuti anthu anu amene tili kutsogolo mwatituma situchititsani manyazi alendo onse takonzekera bwino kuyambira ma president amene akuchoka maiko osiyanasiyana ngakhale iwo owayimirira komanso anzathu amene akuchoka mu zigawo zonse kuchoka ku northern central eastern region ngakhalenso kuno takonzekera bwino Mukudziwa, ifeyo a chipani cha dpp kapena kuti boma limene likutsogoleredwa ndi chipani cha dpp limakhulupirira kuti uh, pasakhale sankho kapena kusalana marijoni kapena mitundu kumeneku ku Kamuzu Stadium mukaona alendo ochoka kumpoto ndi magule awo amene tawalandira tiwasamala, a gule wamkulu kuchoka ku Central Region Nkhotakota uko amene tiwalandire tiwasamala komanso Tchopa kuchoka ku Phalombe akhalanso kumeneko tiwalandira tiwasamala ndi dziko lonse komanso tayitana alendo ena akuluakulu a boma ma former speakers akubweranso mu mwambo waukulu umenewu ichichi ndimangofuna ndi Ndipereke chithunzithunzi chifukwa choona kuti nthawi zina anthu timaganiza kuti mwina poti president wachoka ku southern region ndiye kuti tingoyang'ana za southern region ayi komanso mwamva a chair akukamba kuti kumeneko kukhalanso ndondomeko yapaderadera kumene anthu akasonkhane pa Civo Stadium kumene akasonkhane pa Katoto kukakhale ma big screen kumene anthu akakhalenso akuonera mwambo choncho Amalawi ku mphepo zonse zinayi dziko lonse, chilandireni chinthu ichi ndi chimwemwe. Chinthu chimene tinachiyembekezera nthawi yayitali Mulungu watipatsa, Purezidenti wathu wafika, Purezidenti Arthur, Professor Arthur Peter Mutharika ndipo tsiku limene pamene akulumbira akulowa mu ofesi kuti agwire ntchito, Purezidenti amene wakonzeka kuyankha mafunso amene Amalawi tinali nawo. 3 days 4 days yokhayi nditsimikizire nyumba ino ndi dziko lonse mphepo imene ikuwomba kunjaku n'njachilendo ati ee tivomere tizinena zoona mphepo yasintha amalawi timakhala ngati china chake chatitsamira ee koma tapepukidwa tsopano Ku- kungolowa adadi pampando dziko lasintha ndithu Tiku- tikupuma bwino fuel wakwera dzana tikumvetsetsa kumene tikuchokera zikonzeka zina sitiyankhula zonsezo koma a Malawi tikumvetsetsa kuti yayi ambuye zikomo nde adadi ndikukhulupilira kuti akonzeka kutigwirira ntchito yabwino imeneyi komiti ya food and accommodation yakonzeka kugwira zikomo kwambiri. Kung- pang'ono musunga mwa- mwasunga nthawi eti eh, pang'ono pang'ono mwachaje satafuna koma pang'ono pang'ono kwambiri madam chair komanso olemekezeka nonse mwabwera kuchokera ku boma anzanga ochokera ku ndale komanso nonse olemekezeka muli muno um, zambiri ayankhula kale anzanga inenso ndingoyikira ndemanga kuti Ndi zoonadi, ine monga m'modzi wa ma member a main committee, dongosolo lonse lakonzeka bwino kukonzekera celebration imeneyi. Monga tonse tikudziwa tinachikhazika kuti chisankho chathu chikhale cha bata ndi mtendere ndipo zonse zayenda bwino ndi bata ndi mtendere. Chimodzimodzi tifuna tikulimbikitseni nonse a Malawi anzathu kumene muli kuti tiyeni tipitilize kusunga bata limeneli ndi mtendere umenewu pamene tikuyembekezera chisangalalo chimenechi kuti chikafike pachimake loweruka pamene tikaone kuti mtsogoleri wathu amene timamuyembekezera amene tamuvotera wakalumbiritsidwa. Ife tikungofuna tilimbikitse chimenechi kuti Chikondwelero chathu chipitilire kukhala cha bata ndi mtendere komanso kukuyamikani nonse a Malawi kuti tinakavota bwino zikomo kwambiri. Mwina a chair a finance musanayankhule inuyo mukhala ngati mukutsendera kenaka tikawapatse a chair athu a organizing tiwapatse a chair a entertainment nanga si mafunso za ndalama zimabwerano kumapeto. Eh, zikomo kwambiri ndithu Ah, olemekezeka a chair athu komanso um, ma secretaries uh, principal secretaries ama department a boma amene tili nawo pompano ndi anthu ena onse olemekezeka amene tili pano ife uh, a entertainment monga mmene ti takonzekera ndi onena kuti magule akhala akulandira alendo athu olemekezeka ma points osiyanasiyana amene atafikire komanso tionetsetsa kuti anthu akhale entertained kumalo kwina kulikonse kumene anthu akumane ma overflow monse taonetsetsa kuti kumenekonso kukakhale anthu a magule osiyanasiyana. Tikufunitsitsa kuti a Malawi akondwere. Ichi ndi chisangalalo chabwino, return to proven leadership, ndi chinthu chonena kuti tonse tisangalale. Apapa si maliro, awawa ndi chisangalalo. So tikupanga zokuti anthu adzasangalale. Nde ena amene sangathe kufika ku Kamuzu Stadium, ku ma overflow. kukakhalanso magule. Ku, ku, ku, kumene azifika alendo athu, kukhala magule konseko tionetsetsa kuti anthu akhale entertained, asangalale tikondwere. Zikomo. Yeah, so Chair, uh, I just wanted to mention something about the supply side, since we have heard much about the demand side uh, of this event.

eh, nthawi ino ya kuti no atolakhani athu mutha kufunsa mafunso titero kuti nthawi ino ngati muli ndi mawu ayankhuleni Amalawi zikomo zikomo kwambiri um, ndimafuna ndimalize ndi motere kuti m'malo mwa uh, secretary general a chipani chathu cha Democratic Progressive Party ndi akuluakulu onse, ndifuna ndiwatsimikizire mtundu wa Malawi kuti the team remains firmly committed to ensuring that this event is remembered for years to come as a moment of pride and renewal. We are confident that the 4th of October

It has been a very, very, you know, important task, very, very, very useful collaboration, and hence this success. Uh, otherwise, I don't have much to say, uh, Chair. Eh, zikomo kwambiri tsopano titha kuyamba kufunsa mafunso mwina mongo eh, kuombera mkota Mudzibwera, okay, kuwombera mkota kuti chisangalalo chathuchi tikuchisangalalira kuti tikubwereranso ku utsogoleri o, waluntha, utsogoleri wodziwa kugwira ntchito, wodziwa kuti a Malawi mavuto awo ndi awa, kudziwa kuti kuma, kudziko kuno kuli njala ndikuthana nayo njalayo, kudziwa kuti ku, kudziko kuno kukusowa, tikusowa ndalama zakunja ndikuthana nawo mavuto a kusowa kwa ndalama za kunjako, forex ija ndikumapezeka. Kudziwa kuti ku dziko kuno makolo akuvutika chifukwa choti sukulu fees sakumaipeza, ana akumabwezedwa ku sukulu, nkuthetsa kuthetsa kuti no ana ana asamalipire makolo asamalipirenso sukulu fees, sukulu fees idzikhala ya ulere. Izi ndi zimene tikukakhala tikusangalalira, ndi zimenenso a Malawi anavotera. Tikamanena kuti a great return. to proven leadership, transforming Malawi through a people centred government ndi imene tikunenera kuti tonse pamodzi kugwirira ntchito limodzi kuti tikakonzenso Malawi. Ndi mau amenewa mundilole tsopano ngati pali mafunso ena, ndikaona zii ndiye kutino zimene afotokoza atsogoleri athu ndiye kuti zili bwino zonsezo zamveka koma ngati penapake sipanamveke bwinobwino muzibwera mmodzimmodzi titerenso kuti mafunsowa lidzikhalako limodzi osayika kathumba kamafunso e kamakhala ngati kakusokoneza sono mmodzi limene lili burning libwere mubwere nalo mufunse aMalawi akumveni komanso akuluakulu athu atithandizire kuyankha ndiye mudzibwera kutsogolo kuno you introduce your name and then you ask your question thank you very much i will start with i will be from zodiac yes over to you Thank you so much honorable. Uh, funso langa likupita ku uh, ku secretary to treasury komanso ndiye kuti ndi finance uh, committee. Uh, timafuna mwina mutatipatsa ngati nkotheka ma figures kuti ndi ndalama zingati zimene mukugwiritsa ntchito zimene mwapanga budget kuti zigwire ntchito pa mwambo umenewu uh, ma figures wo sitidawamve mwina mutatipangira clarify kuti ndi zingati zimene zikugwira ntchito uh, achair akufinance kuchoka ku chipani munanena kuti muonetsetsa kuti uh, ndalamazi zikugwira ntchito moyenera timafunanso mutatipangira clarify kuti kapena kuchipaninso there is a certain amount ya ndalama imene ikugwira ntchito pa mwambo umenewo Nanga ngati zili choncho kapena ndalama zake ndi zomwezi zimene zikuchoka ku boma? Zikomo. Akuluakulu athu akuganizira bwino bwino kuphika mayankho. Ngatinso pali funso lina? Basi eti? Basi? Bwerani. This will be the first press briefing where we don't have uh, a lot of demand for questions. ya ndine kondwani kamiyala ku nation publications limited uh, honorable suleiman anapanga mention kuti panali changes in the venue ndimangofuna kumva kuti poyamba chimayenera kukakhala kuti ndi anasintha chifukwa chiyani Chair,

uh, made available once the team has concluded its task. Thank you, Chair. Thank you so much. Uh, pali funso limene lafunsidwa kuti kodi ino bajeti iliponso ina ya kuchipani kapena ndi yomweyi nkhani ndi yakuti kuchipani ifenso tili ndi bajeti chifukwa timadziwa kuti pamayenera kukhala ndondomeko pali zinthu za boma chifukwa uyu ndi, uwu ndi msonkhano wa boma, ndi chilongosoko cha boma, ndiye zikuyenera kukhala zimene ziri za boma, chifukwa chimene chikuchitikachi si ndondomeko ya chipani iyayi. Ndinafotokoza kale kuti nkhani ya chisankho ya, ya president imakafika mpaka ku inauguration komanso kulumbiritsidwa, zimenezo ndi za boma, ndi amene akuyenera kuti azitumikire, aperekeko nda, budget yake, ndalama zake ndi a boma. Komano kumakhala mbali ina imene a chipani afuna kuti anthu athu otitsatira tifuna abwere. Achoke konse ku Nsanje mpaka ku Chitipa abwere adzagone uku manamba ake ndi awa. Adzagone pakuti adzatani? Zimenezo sitingatenge nkuziunjika pa boma ndiye kusokoneza kuja. Zimenezo tikupanga tokha ngati a chipani. Ndimafuna ndiunikire pamenepo ndithu. Ndiye zilizonse mwafotokozera atsogoleri athu, bambo Juma, kuti kudzakhala audit, audit yo idzaonedwa ndithu mudzaona ndithu kuti zi- zi- ma ma line onse a m'budget mu adzakhala okhudzadi ndi za bomazo. Koma zokhudza za chipani simudzaziona m'mizimenezi tidzakhala kuti a chipani tazitumikira tokha. Ndiye mukamaona mwina Saturday ili mudzaona mwina magalimoto onyamula anthu a chipani angapo musadzaganize kuti ndi a boma amene apereka ndalama. Zimenezozo ndi za tokha za chipani. Ndimafuna ndiunikire pamenepo. Ndiyeno pali nkhani ina kukamba nkhani ya venue anafotokozapo Honourable kuno kuti honor venue yoyambirira inali ku Lilongwe imene inali ku Lilongwe tifotokozere choncho inali ku Bingu National Stadium ndiyeno yasintha kubwera ku Blantyre ku ku Kamuzu stadium uh, palibe chifukwa chenicheni chimene chapangitsidwa imeneyoyo amasankha a president elect kunena kuti ndimafuna kuti msonkhano wanga ukhalire kuti ndiyeno palibe kuti tiganize mwa deep kuti chifukwa cha chani iyayi ndikusintha basi a president angoona kuti pakali panopa poti ndidakali ku Blantyre kuno mo nditengenso mdipiti wanga ndipite ku Lilongwe bwanji tingomaliziratu zino kunoko komanso majaji athu a high court ku headquarters kwawo ndikuti ndi ku Blantyre kuno ndiye afotokoza iwo zambiri tikufunitsitsa ndithu boma kuti zambiri ti- ti- ti- tidule dule tidule ma cost tichepetse ndalamazi ndi pamene tingathe kudulapo tiyeni tidule ndiye ma judge athu angochoka athanso sazavutikanso atha kuyenda pafupi pompa pa chichiri pompa akatero ndikukalumbiritsanso pachani pafupi pompa sipafunikano kuononga ndalama zambiri ndichifukwa chake zatero kuti akhale kuno a president athu ali ku Blantyre konkuno zonse zingochitika kunoko mwachangu zikomo kwambiri mwina akuboma kungowapanga assure the nation kuti kuchipani sikudabwere ma request kupita kuboma kuti you know pa budget imeneyo kuli za chipani a, a, a, a secretary to treasury kuti amalawi adziwe kuti mwambowu za chipani zili pa chipani kunyamula anthu katitenga ku constituency kwathu Izo ndi zathu za ife ku chipani, za boma ndi za boma. Mungowapanga assure a Malawi kuti adziwe zimenezo. Zikomo kwambiri. Uh, chair, uh, moderator, I think as uh, presented by the chair, um, the collaboration which is there between government and the team for the president-elect is basically to appreciate the flow of logistics. the flow of events uh, not necessarily to take resources from the budget uh, to the party. It's basically how will the, for instance, entertainment idzayenda bwanji idzafuna ndalama zochuluka bwanji ah, izi tichotsepo izi tiikepo so it's basically trying to agree on the flow of events thank you very much tikatero ndiye kuti tafika kumapeto Tikuthokozeni nonse a Malawi amene mwakhala mukutitsatira m'masamba osiyanasiyana, kuli sindingatchule mwina ndikatchula pano ndiyiwala mwina nyumba ina ndiye ndikhala ngati ndalakwitsa, koma nonse amene muna joina ndikumatimvera ndikumva kuti takonzekera bwanji mwambo wa pa 4 October. wa Saturday ikubwerayi wolumbiritsa President wanu mwamusankha nokha kuchokera ku Chitipa mpakana kukafika ku Nsanje kuchokeranso ku Salima mpakana ku Mchinji kamodzi ndi kamodzi osatinso kubwereza iyayi tikufuna tikuthokozeni munali pamenepo Saturday tiyeni Ku stadium uku mwina chair simunafotokoze, ku stadium kuja kumtunda kuja analetsa kumene kuja nde mmene mujamo mwina anthu okalowa mmene muja akakhala ochepa kuli bwino kulawirira ngati ufuna ukalowe mu stadium koma ngakhale kuti sunalowe mu stadium panja paja palinso malo oti titha kukakhala koma tonse tiyeni tibwere mwambo udzayamba 9 koloko mmamawa. Ndiye kaya ku Mangochi, ku Mangochi Stadium, tiyeni tikafikeni mwachangu 9 koloko. Kaya n'ku Lilongwe ku Civo, tikafike mwachangu 9 koloko. Ku Mzuzunso chimodzimodzi. Titero kuti mmene tateremu tafika kumapeto. Ngati pakhalenso zina zimene akuluakulu athu awa ali ndi zoti angayankhulenso ku mtundu wa Amalawi, we will also quickly organize a press briefing with you kutinso tiauze Amalawi. Koma tikuthokozeni padakali panopa. Mulungu akudalitseni nonse. Tinayamba ndi pemphero. Zimakhalanso bwino kumalizitsa ndi pemphero. Titero kuti Hon. Wiskes bwerani mupemphere kenaka titero kuti tikwangule. Zikomo kwambiri. Mundilole kuti ndiwayitane Hon. Wiskes kuti atipempherere. Zikomo kwambiri. Subscribe to Mpungwepungwe Malawi YouTube channel.